ọ bụkwa echiche nke taa isi esi m na o nwere iwe echete evangelist nwanyị na ndị mmadụ na-abịa speaker mpa na anyị kwala ha ezigbo ụzọ ndị mmadụ praise the lord hallelujah daalụnụ daalụnụ ụmụnne m welcome welcome yes onye amụma abịakwa n'ọzọ Ka anyị na ya anyị na-abịa ịgwa mmadụ maka gịnị ụzọ eluigwe maka ụfọdụ na-eme a na-eme afọ m ụfọdụ ndị na-ese igbo brother let me shock you ebido m sebe igbo mgbe m nọ na primary 2 ma Colorado ma Loud o nwere nke osele ị ma na onye m bụ ọfụma ma Arizona mgbe m nọ primary 2 ka m bido sebe igbo ka m bido sebe anwụrụ ka m bido sebe goof ị na-anụ ife m na-ekwu mana esechaa m afụ na o nwerọ ulu dị ya isecheni gị igbo sechaa igbo chezọ onwe ya ebe e sere igbo nata n'ụlọ ruo n'ụlọ chọba onwe ya achọ o mego onye amụma o mego m o mego onye amụma ọ bụrụ na o menụrọ ị ma na ị ka bidoro sebe igbo since primary 2 ka m bido sebe igbo mana esechaa m ya aṅụchaa m ya ọ bụ na igbo na-efu ome n'arụ mmadụ ihe m ma-abụ bụ wilderness ọvịa ka m ma-abụ ọvịa m ma-abụrọkwa ọvịa nkịtị na ọvịa nke a na-asị eke nwe ọvịa ọvịa eke na-anọ n'ime ya ikpa ka m ma-abụ wilderness ka m ma-abụ aka m agbago mgbọrọgwụ dị egwu mana emechaa m ife afụ na o nwerọ ulu dị ya ka mgbe m bili ndụ mmanya ebido m ṅụwa biya mgbe m nọ primary 3 am I communicating? am I communicating? ị ma onye m bụ ọfụma evangelist ị ma onye m bụ ọfụma mgbe m nọ primary 2 ka m bido ṅụba mmanya mgbe m nọ primary 2 ka m bido ṅụwa kaikai mgbe m nọ primary 2 ka m bido ṅụwa biya mana aṅụchaa m ya ọ na-aga mgbe ụfọdụ ibe m jebe break m nọ na class

sonye n'ihe nọ aṅụgo m mmanya ṅụọ ya lakarakarakarakara ṅụchaa anya bụla gịnị am I communicating ka mgbe m na-ezu ori ife m na-ezu bụ chakachaka before the invention of ihe a kpọrọ gun ka ọ bụ egbe ife m ji eje ori bụ ọla ife m ji eje ori bụ okwute nsịla anaghị weta ị ka na-ene m anya ife ị ya-anụ n'isi tee i weta ihe anwa niile ị na-anụ ihe m na-ekwu mgbe m na-ezu ori o nwerọ ulu dị ya

praise the lord hallelujah onye ma mgbe m ji wee nata ọkpụkpọ oku ife mgbe m nụ nwaanyị na ị ma ka m si eti nwunye m ife ị ma ka m si ama ya ọla ị ma ka m si ama ya chakachaka ị ma ka m si atụ ya dọda ị ma ka m si eme ya smackdown mana emechaa m wee nata ọkpụkpọ oku dịka onye amụma nata ọkpụkpọ oku dịka onye ụkọchukwu nata ọkpụkpọ oku dịka onye eze nwunye m kpasugo nụ m iwe praise the lord kịta ọ kpasuo m iwe sọsọ ụla naabọ ma ọ rịa anọ m ma-ama ya gbaa o kwuezie ọzọ m gba ya nkịtị agba ya nkịtị maka ndị ọdụ mma iti mkpu mmadụ anya ịbụọ ma ọ bụ ịtọ m mee gịnị m gba ya nkịtị maka ụmụ nwaanyị bụ n'ọnụ ka ike ha dị maka gịnị na m anatago ọkpụkpọ oku eziokwu ọ nya mee kịta o nwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị o nwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị dị onye anwa kpasuo m iwe m wee iwe Ehe. o nwere ihe m meketara na mmadụ akpa kpasuo m iwe mee gịnị m wee iwe Iwe. anaghị m ewe iwe

togo ka anyị na onye ọma ọ bụ na anyị akpọ ọfịsa na chie mara ka ị mara takwana ego wee nachiere azụ togo onye ya nata ego ka e ji ọkpa wee jee eche m na isi na ya satụrụ m na-asị onye ya nata ego mmadụ ị nidere ego anyị na mvụ man of war mụ na ya nwere akụkọ onye amụ inyere m ego va ndo ga-apị m n'anya na togo ka ihe dị m apa ndo ga-apa na togo ịdị m akpara togo na m ebe ọ dị nye m ego ma anyị kpara ya akpa mụ na mụ na enwe problem